Mfumu wawas Mfumu Lionda abwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene wazipha chifukwa cha mkazi oyendayenda chifukwa cha mkazi ogulitsa hule mnyamata amene zina lake ndi Chotanyi Chotanyi amachokera ku kameruni ku Bwamenda koma amakhala ku Douala tsiku lina anapanga chiganizo chofuna kukadyetsera thupi lake nde anapita kumalo kumene kumapezeka azikazi oyendayenda anakakumana ndi mtsikana otchedwa Manga. Anatengana ndi Manga mpakana ntchito inagwirika ndithu. Nde zotsatira zake mawa lake Chotanyi anapitaso kumalo kuja chifukwa choti Manga anamupasa service yabwino Chotanyi nde nthawi zonse akafuna kudzisangalasa amapita kwa Manga. Mpakana zilakolako zinayamba kuchuluka anamuza Manga kuti ndimakukonda. Ndimafuna nditapanga nawe chibwenzi. Manga anamuuza Chotanyi musavutike ine ntchito yanga ndiyogulitsa koma nkhani zachibwenzizi ah sindingakwanitse koma Chotanyi anakakakamila mpakana Manga anavomela ok ndingathe kupanga nawe chibwenzi koma choti uziwe ndichi ineyo business yanga sindisiya Chotanyi anati ok chabwino chibwenzi chinayambika. chiyambire chibwenzi zimapezeka zokuti chotanyi amapita kwa manga nthawi zonse nthawi zina even asanamuuze manga kuti ndikubwera kwanu amangofikira pakhomo pum watulukira nde manga zinkansokonezera bizinezi yake bizinezi yake inayamba kutsika chifukwa choti nthawi zina chotanyi akabwera ngati wapeza kasitomala amanthamangisa ndi zimene amapanga nthawi zina amabwera ataledzera ndikumavutisa kunyumba kuja nde manga anakanika kupilira kenako tsiku lina anamuuza Chotanyi uziwa chani iwe ndi ine I think chibwenzichi chithe koma Chotanyi sizinamumvekere bwino anakakamila mpakana Manga anamubuloka Chotanyi pa WhatsApp kukumana nayeso anasiya ankayesesa kumfikira Manga kunyumba kwawo koma nthawi zina ankamupeza Manga kulibeko nde pa 27 March Chotanyiso anapita kunyumba kwa Manga. Atapita kunyumba kwa Manga anakampeza Manga ndi mamuna wina. Ndiye Manga anamuuza Chotanyi, Chonde ndisiyeni, ndisiyeni ndekha. Ndatopa nanu bambo, musandikakamire chonchi chonde please ndisiyeni. Panopa ndili ndi mamuna ndipo mamuna wanga ndi uyu. Chotanyi ataona izi zinamukhudza kwambiri ndipo zinampweteka kwambiri. Zotsatira zake anangopita kwao ndikuzimangilira ndikuzipha yekha. Umu ndimene wafera. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti tonse tiseke limodzi. Nkhaniyi ndiyosekesa komanso yomvetsa chisoni. Tangoganizani, kudzipha chifukwa cha munthu woti wadziwana naye kwa miyezi ingapo. Panali pa 19 October 2025, pano ndi I think 28 March 2026. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Nde akuluakulu chonde kumalimbikira kupemphera. And zimenezi zimachitika chifukwa chakuti mumtundu mwanumo panalinso munthu wina wake amene anadzipha mu njira imeneyi. Nde zimangopitirira. Akuluakulu kumapemphera. Ndipo mukamapemphera muzipempha imfa yaulemu. Mudzafe muli Khristu weniweni. Mudzafe muli Msilamu weniweni. chonde akuluakulu limbikirani kupemphera fy izizi ndi zinthu zosakhala bwino zimakhala zinthu zochitisa manyazi kwa makolo makolo adziwa mwana wanu wamwalira wazipha fukwa cha mkazi hule mwana wanu wamwalira wazipha fukwa cha mkazi zimakhala zinthu zochitisa manyazi even makolo anu kuti ena ake azafunsa kuti mwana wanu anafa bwanji sangathe kufotokoza ndi zinthu zochitisa manyazi kwambiri akuluakulu osabweresa manyazi kwa makolo anu chonde kumapemphera akuluakulu tiye tizipemphererana akuluakulu